Ndikuziwa kuti a Malawi mmakhala odera nkhawa mukaona masiku awiri atatu akupita opanda the DC. Ziwani kunena kuti nthawi zinanso timathamangathamanga tima bizinesi tina ndi tina, kuyenda pena ndi pena, ndiye tikakhala kuti mwina tatanganidwa ndi zinthu ngati zimenezi zimakhala zovuta kuti tijambule the dc wa siku limenelo koma ndikupepeseni amalawi ndimadziwa kuti mmafunisisa kuti mukulandira the dc daily koma muchimve mumtima muno kuti ndimakukondani kwambiri inu amalawi makamaka osauka amene mulibe mawu amene mmangofuna muzimva chilungamocho mu dziko lanu Choncho kutanganidwa kwanga, musadere nako nkhawa kuti kapena ena ake andipanga zina zake, ine palibe amene angandiopseze. Ndipo inuyonso nokha kumene muliko Amalawi mmaziwa kuti ine ndimakhala very very protected kuchokera kwa Mulungu komanso kuzera ku mapemphero anu. Ndimatetezedwa kwambiri. Ine ndili bwino ndipo ndikondwere kwambiri kwa amene mwatumiza ma message ofunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. The DC alipo. Uthenga kwa onse andale makamaka President Chakwera amene akulamulira ziko ili mwa nkhanza kwambiri, kulamulira ziko ili ndi mediocrity, kulamulira ziko ili mozera kuba, kunena kuti Izi zachitika ku America zikupase iwe President Chakwera phunziro lalikulu. Lipereke phunziro kwa inu nonse amene muli mu mcp kunena kuti kukhala m'boma si passport yopangira zinthu zonunkha, si passport yonena kuti zisankho zikubwerazo ndiye kuti muti muzawine ndinu. Izizi zikuphunziseni kwambiri kuti kukhala ndi ndalama si njira yokuti mukhoza kukamugulira munthu ndi kukawina nazo zisankho anzanutu ku america anachita assemble team ya ma celebrities mabandi monga mmene mmachitira kunoko ku malawi kuno inuyo a mcp mmene mukuchitira kuyitana mabandi onse amene ali wotchuka muno m'Malawi ndikumakuyimbirani m'misonkhano mwanu kumaona ngati mwina muzawina zisankho za 2025. Munthu ndi munthu akatopa watopa ndipo anthu akatopa palibe amene angaayimise kuti ati ati asapange zimene iwo akufuna. Olo mutatulusa army yonse paja pakali panopa mukuchita recruit army ena makadeti, kuti adzakuthandizeni zisankho zimene zikubwera za 2025 munthu akatopa watopa ndipo olo mutatulusa apolisi mutatulusa army mutatulusa mfuti mutapanga ma tactics otani muziwe kuti mmalawi akatopa watopa choncho izi zachitika ku america Uh, gulu la uh, Harris Kamala ndi gulu lawo achina Obama onse wotchuka amene amapanga kampeni yonena kuti Harris apambane agwa nayo chafufumimba akayesa masewera. Izinso zidzakhala pa siku limenelo lovotalo, chifukwa kafukufuku amene ndapanga ineyo m'Malawi monse muno, akulu anthu atopa nanu ndipo sakukufunani. Ndipo alipo ena onamizidwa amene amakunamizani monga mmene amaanamizira achina Harris Kamala, achina Biden, achina Obama, kumaanamiza kuti titenga America. Ku Malawi kunonso aliko ena amene akukunamizani inuyo kuti koma bwana, m'Malawi munomo zinthu zili bwino. Bwana, a Malawi akukufunani. Ichi ndi chilungamo chimene ndingofuna kukuuzani bwana. kunena kuti amalawi ambiri atopa nanu ndipo sindikukhulupirira kuti atalipo atazakupaseni inu voti ayi amalawi akwiya ndi ulamuliro umene uwu wa lazarus chakwera okuba amene akungoyikira okuba kumbuyo lero tikunena pano milandu yonse imene inali ku acb ya atsogoleri a mcp mwaithesa mwa chinunu kuphatikizapo milandu ya Sattar mwaithesa mwa chinunu zimenezizi amalawi sankayembekezera amayembekezera kuti inuyo mukatenga boma muzapanga zofunikirazo poona kuti tinkanamizidwa pa siku lija kuti akubwerayo ndi mbusa mmene zinthu zafikira mmalawi munomo palibe amene angakakupaseni voti ndipo olo mutakhala kuti mwalowa pansi pa nyanja motani voti simungakayipeze chifukwa ziko ili ndiye lavunda ziko lopanda mafuta ziko la njala ziko lopanda mankhwala muzipatala ziko loti china chilichonse ndi chosokonekera ngakhale fetereza amene akupita kwa anthu amene ali aku central region China chilichonse ndi cha anthu a ku Central Region. Ndiponso mukapita ku Central Region ko, amene akuchita benefit ndi anthu olemera. Anthu osauka a m'midzi akuzunzika koopsa. Ndipo amene atadzakusinga iweyo pakhosi tsiku limenelolo ndi anthu a mu Central Region ochokera ku Salima, ku dowa ku mchinji mu lilongwe city ndi pamene muzaziwa inu kuti nakuti munthu ndi woopsa akatopa watopa olo mkazi utamugulira jojeti koma ngati sakukufuna amapita kukauza malume ache kuti awatu asanamizidwe lero akundigulira inde nyama koma ine sindikuwafuna chimene mungapange akulu musabere zisankho musapange za uchisiru zofuna kupanga ma tactics ndikumakakumana ku area 43 ku new lines kuti mubere zisankho chifukwa amalawi they will vent their anger on you siku limenelolo muzaona zinthu zimene simunazione mupange chofunikiracho kunena kuti legasi yanu muichite muiteteze bwinobwino chifukwa ngati simuteteza legasi yanu kufuna kuti mubere zisankho za 2025 koma ndikukulumbirirani muzaona zinthu zimene simunazione ndipo mmatenga amalawi ngati ndi opepera koma siku limenelo amalawi azakhala ochenjera mfutitu ibe ntchito anthu amayenda ndikuyigwira imeneija ikuponya zipolopolo ndikuyigwira imeneija ndikumuumbuza amene wagwirayo kusonyeza kuti munthu wakwiya choncho ndikufuna ndikupempheni inuyo kuti mungopanga chisankho cha mtendere chosatira malamulo osakhala izi akupanga wamkulu wa meki anabelo mtalimanja kumapanga zinthu kumayendesa chisankho ngati ndi cha mamuna ache kapena cha abambo ache kapena cha ambuya ache iyayi chisankho chikhale cha ziko ndipo chisankho ichi ndikuuze iweyo uthenga wako ndi uwu chisankho ichi ndi cha amalawi chisankho ichi si cha mcp ndipo ndi zopusa kwambiri kumapanga chisankho chomakondera kuti ena ake azapambane koma anthu asakuwafuna there is no way inuyo mush- you should be forcing malawians ndiye tizalolera kuti aye aujeni a opposition-di alephere koma akalephere pa chisankho chimene chili chosatira ndondomeko chosatira malamulo chisankho chimene aliyense akuchivomereza kuti ichichi ndiye chisankho osakhala kupanga chisankho chokuba chobweresa matchini a smartmatic imene anthu sakuyifuna ndiye pasiku limenelolo ngati sukudziwa amalawi suzakhulupilira azakanyamuka azakatuluka choncho inu aku mec komanso a nrb ndi inunso a mcp amene mwatanganidwa ndikumagula za nzika amene mwatanganidwa kumagula zovotera, amene mwatanganidwa ndi makhadi anyuwani amene mukumaapasa anthu anu kunena kuti azichita register anthu ngati ndi cha, a, a nzika ofuna cha nzika koma ali makhadi a fake chibwana chimenecho musiyiretu ndipo mwapaderadera ndithokoze ma opposition parties onse kuchokera ku udf aford utm dpp kunena kuti inu sopano apapa zimene mukupangazi tikugwirizana nazo pano ndipo zimenezi mukanati muzipanga zimenezi kalekale lija afisi amenewa sakanafika potitola chonchi komabe better late than none mukupanga ntchito yabwino kwambiri ma demands amene mwapereka inu mu kalata yanu yopita ku mec komanso ku nrb ma demands amenewa muwatenge seriously ngati anthu ameneajawo sayankha ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti ine a opposition ndigwira nanu ntchito malawi first igwira nanu ntchito tigwire ntchito limodzi lo- lofuna kuonesa chilungamo chilungamo chiziwike wina ache asazitenge ngati zikoli ndi la amayi wache palibe amene akuchita own this country even mukapita mu constitution ya dziko lino palibepo paragraph imene iku, kapena section imene ikunena kuti dziko lino ndi la chakwera dziko lino ndi la amalawi ndiye winache asaoneke ngati ndi dolo tiyeni tonse tipite pa msewu masiku akubwerawa tipite pa msewu ndipo adzakhala mademo woopsa kwambiri Adzakhala mademo okoma kwambiri. Adzakhala mademo amene sanaonekepo m'Malawi. Zipani zoya, zonse zosusa koyamba kupanga mademo muno Malawi. Choncho ndikupempheni nonse kuti osadera nkhawa, osafooka, osaopa, tiyeni tonse tigwirizane tipite pansewu ngati ameneujayo sachita resign. Ndipo namva kale ma plan amene akonzedwa ku mcp akuti matchini aja popeza achita kale feed information nde akufuna a amuuze Mtalimanjayo achite resign akachita resign akamusankhe munthu wina amene azangolengeza zisankho koma zoberabera kale matchini amenewo sapezeka tizafuna ifeyo manual because this is our country and palibe amene ali above everyone akanakhala kuti anthu amakhala above everything ndiye kuti zisankho za ku america akanawina ndi harris kamala koma popeza constitution ya ziko is the most supreme ndi chifukwa chake donald trump j trump wapambana zisankho za bata ndi mtendere osakhala manyaka amene mukupanga kunowa palibe amene angakuopeni ine ndekha ndiye sindimakuopani ndipo ndigwirizana ndi ya opposition kuti tipange mademo muno malawi kaya wina wake akatulutsa mfuti wina sakatulutsa mfuti koma ife tipanga mademo posatira constitution ya dziko lino ndipo mapulani anu amene mwakonza kuti mufuna muyuze makape ena ake amene amazitenga ngati ndiwomenyera ufulu kuti nawonso akhazikise mademo awo awuzeni amenewo tikakumana pa nsewu ndiye tikaone kuti kodi amene pakati pa iwowo anthu anu a fekiwo anthu ongofuna ndalamawo ndi anthu amene akupanga za genuine atakapambane ndi ndani chilungamo chingakhale chitakwiriridwa motani koma siku lake ndi limodzi chimazaziwika

a udf inuyo ndikukunyadirani kwambiri atupere muluzi ndikukunyadira kwambiri chifukwa anthu anayamba kukayika koma apapa tsopano ndiye mukubweramo bwino kwambiri ndithokoze kwambiri a udf for rising above petty politics and be with malawians chipani chabwino kapena mtsogoleri wabwino azikhala ngati kapena mmene amapangira Indira Gandhi, amakhala ndi anthu. Mtsogoleri wanzeru amakhala ndi anthu, mtsogoleri wanzeru sapanga zomukomera iyeyo. The DC.